tikulandireni kwina kulikonse kumene muli mpulogalamu yathu ya lero ya catholic perspective pano pa radio alinafe ndipo ine langa dzina ndi peter dumayo nditero kuti mpulogalamu imeneyi timakhala tikupatsirani zosiyanasiyana nkhani zokhudza miyoyo yathu komanso zina zimene zimatikhudza ku moyo wa chikhristu komanso wathupi ndipo leronso sindili ndekha mu studio muno ndili ndi bambo louis chikanya mwaswera bwanji bambo ya ine ndaswera mwaswera bwanji peter ndasweranso bwino kwambiri zikomo zikomo nde ndimatero ndimawauza anthu apa kuti timakhala ndi nkhani zimene timakambirana uh, zokhudza mwina miyoyo yathu yathupi komanso moyo wauzimu timakhala ndi matopiki osiyanasiyana leronso tabweranso nawo mutu wina umene tikhale tikukambirana kwambiri tikhale tikuyang'ana za lenti monga tonse tikudziwa kuti kodi tili mnyengo imeneyi ya lenti masiku 40 kuyenda ndi ambuye yesu uh, mkusauka kwawo kukafika kuti tikauke nawo limodzi pa tsiku la pasaka tsono abambo mwina koyambirira kwenekwene ntero kuti tiyambire motere umu kuti lenti anthu nkumadabwa kumafunsa kuti kodi lenti nchani komanso tikhale tikuona mwina tikachoka ku lenti tikambe za mulungu woyera umene tilimo lero umu uh, komanso kunenapo za good friday komanso kukambapo za ophunzira awiri a ambuye yesu petulo mpira sindikupanga pre-empt koma ndingofuna ndiwaunikire anthu kuti kodi uh, tikuwabweretsera chani tsiku lalero koma poyamba titero kuti lenti lenti lenti ndi chani abambo Uh, zikomo kwambiri peter lenti si mawu achilendo pakati pa akhristu ochuluka makamaka akhristu achikatolika si mawu achilendo amenewa lenti timadziwa kuti ndi imodzi mwa nyengo za mu mpingo mpingo tili ndi nyengo zingapo nyengo ya mu mti- mpingo yoyambirira imene eh, mkatolika aliyense amadziwa kuti timayamba chaka cha mpingo ni nyengo ya adventi nyengo ya advent imene imatitengera ku christmas christmas ikatha mi- milungu iwiri tamaliza christmas ndiye kuti timayamba chaka cha mpingo timati mm, nyengo ya pachaka tikamaliza nyengo ya pachaka ndi mulungu wa mulungu, mulungu wa namba 8 pachaka ndiye kuti timachita break nyembo- nyengo ya pachaka pa eh, lachiwiri before lachitatu la phulusa ehe ndiye kuti tikayamba nyengo ya phulusa tikayamba tsiku la phulusa eh, tinene kuti nyengo ya lenti timayamba ndi tsiku la phulusa lachitatu ndiye timapita nayo mpakana uh, la mulungu uh, la 6 la 6 limene limakhala la mulungu lakanjedza ndiye kuti tima- timalowa mulungu woyera tikalowa mulungu woyera timamaliza mulungu woyera ndi madzulo 6 o'clock madzulo pamene eh, kumakhala miyambo ya nsembe za misa za pasaka ndiyo kuti timayamba pasaka mulungu woyamba wa pasaka mpaka na mulungu wa 7 wa pasaka la mulungu la 7 paja limakhala la pentecost sunday limene timamaliza nyengo ya pasaka ndiye timapitiriza ndi nyengo ya pachaka ndi mulungu 9 wa pachaka paja tinalekeza pa 8 kuti tiyambe lenti ndiye timakapitiriza ndi la mulungu la 9 kuchoka la mulungu la 9 mpakana mpakana mpakana novemba pamene timamaliza uh, milungu ya pachaka kuti tiyambe advent ndiye timangopita choncho ndiye amayitchula kuti seko chifukwa timazungulira tima- tikachoka chaka a timapita chaka b chaka B- c chaka a chaka b chaka c pano tili chaka cha- chaka chani eh, peter tili abc aha mwagwidwa Eh, so ambiri muli ngati peter magulu ambiri muli ngati peter tili chaka chani aha chabwino Yeah, so tima- timayenda choncho chaka abc abc choncho timazungulira motero ndiye tili mu nyengo ya lenti Ehe, nyengo yofunikira kwambiri mu mpingo chifukwa ni nyengo imene imatibweretsera ku chimake chenicheni cha zaka mafist amumpingo zaka za mumpingo kuti mpingo chikhristu chilipo chifukwa choti ambuye yesu anauka kwa akufa inakakhala kuti ambuye inakakhala kuti ambuye yesu sanauke kwa akufa tinakakhala anthu ochititsa chisoni kwabasi mmene amanena paulo oyera kuti e, tinakakhala anthu ochititsa chisoni kwambiri ochititsa manyazi koma ambuye yesu anauka kwa akufa chifukwa chake timanyadira chifukwa chake sindife anthu ochititsa chisoni ehe so nyengo ya lenti ndiyofunika kwambiri fo imatikumbutsa zimene ambuye yesu anadutsamo e, masautso osiyanasiyana amene anadutsamo ndeti zitikhudze kuti zimene tina- timachita zinasautsa ambuye yesu ndiye amakhala mpingo umatilimbikitsa kuti nyengo imeneyi ndi yakulapa e, kupemphera manso kutumikirana kugwira ntchito zachifundo manso kusala zinthu zinazina kuleka zinthu zinazina ndi zinanso kuchepetsa ndiye amati kupunguza ndi kusala ndiye kuti kuchepetsa ndi kusiya zinthu zina you can't say kuti ndi- ndichepetsa kutukwana aa kutukwana timasiya ehe koma uka- ungathe kuchepetsa chakudya upunguza chakudya koma kusala zinthu zoyipa timasala zinthu zoyipa timachepesa zinthu zabwino mhm. chabwino ah, pali kadzina kena kake ndimawerenga kuti 40 40 40 lenti kapena quadragesima aha yes eh, ndi chilatini mm -hmm. eh, quadragesima eh, ndekuti akufuna kutanthauza kuti mwayamba nyengo ya lenti masiku 40 kwadra eh, 40 ehe quadragesima nditi eh, so what is significance ni, ni masiku 40 because tikumva 40 days aha uh, 40 ndi nambala imene m'baibulo amagwiritsa ntchito kufuna kungosonyeza kuti ndi masiku ambiri amene e, zinthu zachitika kapena masiku ambiri amene mwakhala mukukonzekera ehe so zinthu zachitika kwa masiku ambiri ndi amango- amangoika 40 chifukwa chake tima- timati la 40 lakwana eh, kutanthauza kuti i- i- sono yaku- nthawi yakukwanira tsopano zatha zakukwanira liti fo- la 40 40th ndi kuti chimodzimodzinso ayuda akampa- akamampasa punishment munthu ama- amati amukwapula a- a- aroma Ama- amati amukwapula zikoti 40 ehe koma amachotserako chimodzi ndi amakwapula 39 in case kuti mwina akhoza kudutsitsa ndi amaopa kuti asamadutsitse ndi amapanga minus 1 40 minus 1 amakwapula 39 e, paulo woyera anakwapulidwako nthawi ina ah, mm, zikoti ana- ana- ananena yekha kuti ndinakumana ndi mazunzo ochuluka pa nyanja ndinapulumukira kathabwa anthu anafuna ananigenda pafupi kufa ananikwapula 39 cha choncho ndi mmene timene amawerengera so 40 mm, kusonya kutanthauza kuti nambala yosonyeza za- za- zochuluka eh, ma- mwakonzekera masiku ochuluka kapena zachitika masiku ochuluka si amati aisraeli anayenda kuchokera ku, ku egipito kupita ku kanani zaka 40 eh, sikuti amawerenga chaka choyamba chachiwiri mpaka na 40 years ayi koma angofuna kuti anayenda zaka zochuluka ehe mvula nthawi ya loti ija nthawi ya jeni akuti inagwa mvula masiku 40 Eh, kuti iyayi usati masiku 40 1 2 amawerenga ndani 1 2 mpaka na 40 iyayi angofuna kunena zoti mvula inagwa masiku ambiri ambuye yesu anapita ku chipululu ali kupemphera kwa masiku 40 Sikunena zoti anawerenga ali tsiku loyamba, lachiwiri, lachit a- ayi. Afuna kutanthauza kuti anakhala kwa masiku ochuluka ku chipululu kuja kupemphera. Ndiye tanthauzo lake la 40 Bible. Bible is full of uh, symbols, figuratives, uh, ma images kungofuna kutantha kuti- kutantha ni- it's another way of speaking. It's another type of language imene anthu amachitira communicate kugwiritsa ntchito eh, eh, jen nde mwachitsanzo ngakhale pa chilankhulo chathu pa chichewa pa chikhalidwe chathu chichewa mwa- for example timagwiritsa ntchito mawu ena amene tikagwiritsa ntchito zimatanthauza more than chinthucho mwachitsanzo mphasa tikanena kuti iyi amangokhalira pa mphasa akutanthauza chani eya koma mphasa mphasa is something very important mu, mu community mwathu ehe ndiye tikanena kuti amangokhalira pa mphasa kutanthauza kuti chifukwa mphasa nchinthu chogonapo ndi munthu amangokhalira pa mphasa kutanthauza kuti odwaladwala amangokhalira kudwala kapena m- chifukwa chake ngakhale Baibulo anagwiritsa ntchito mawu omwewo la Chichewa kuti "Ah, nyamula mphasa yako uzipita Eh, so mphasa is more than just that instrument Is- imatanthauza zina zo deeper than that so eh, ndiye mmene amagwiritsa ntchito eh, language nthawi zina
okay tikuyendabe mulenti mmenemo Eh, tachoka mwina kuphulusa kuja tayenda tafika palm sunday tikuyamba mulungu woyera aha ndi ziti zimene zimachitika mulungu umenewu mulungu woyera mulungu wofunikira kwambiri mulungu womalizira wa ambuye yesu pa dziko lapansi eh, asanachoke ambuye yesu ana khala mulungu umenewu omaliza ndipo tsiku lilonse kumachitika zake kuyambira mande mpakana eh, friday chama 3 o'clock mmene ambuye yesu was expiring kunachitika zambiri so it's- mwina you may ask kuti monday what happened tuesday what happened Wednes- at least people know about Thursday friday aha koma monday ambuye yesu anayandikira ku mudzi umene unali kufupi ndi ku yerusalemu amazindikira kutinso nthawi yake remember he was, he is god amadziwa everything that was going to happen amadziwa kuti Yu- yudas iskarioti ampereka everything amadziwa iye ndi mulungu nde mande anayandikira ku betaniya mudzi umene na- unali lumikiza unayandikana kwambiri ndi yerusalemu kumene ama- amapita ukaphedwa ku betaniya if you remember very well kunali family eh, imene amagwirizana nayo kwambiri ambuye yesu anthu atatu a family imodzi anali ndani ndani katikisimu pita amene lero mwa katikisimu Eh, lero kuvuta
Eh, eh,
ku, ku betaniya kunali eh, lazaro marita maria hey, family imene ambuye yesu amakonda opita kupitako kwambiri They were fam- family friends anthu amagwirizana remember ndi wiki yomweyi imene anadzutsa lazaro kuchokera kwa eh, kwa akufa ndi anthu were threatened ayuda were threatened kuti ah, munthu uyu akungotchukatu uyu uyu munthutu ati- atipweteketsa kwa aroma bo- kwa akuboma chifukwa nthawi imeneyo ama- anali amalamuliratu anali aroma A- a- a- anali ana- anasiya magavanala awo mmadera kuti azilamulira mmalo mwa mfumu ya ku roma eh, ma- mmaderamu munali magavanala ngati eh, eh, pilato anali mmodzi mwa magavana herode anali mdera lina chifukwa chake ambuye yesu muja anawatenga kupita naye uku Pita naye kwa Pilato, ambweza akupita kupita- he, kupita kwa Herode, koma anayambira kwa Kayafa. Kayafa anali wansembe wamkulu, anali wansembe ku Chiyuda, so he was a Jew. He, nde anali nkabwalo kawo kumeneko kamene amakatchula kuti Sanhedrin, bwalo la Ayuda. Mmenemo mumakhala ansembe achina Kayafa wamkulu wansembe wamkulu ndi Afarisi ena amakhala mmenemo. Mwina akasokoneza amakamba nkhani kumeneko Ndiye Ambuye Yesu atasokoneza, according to iwowo, akuti Ambuye Yesu anasokoneza, anapita naye ku Sanhedrin. Kumeneko kumene anachoka naye kumeneko kupita naye tsono kwa Pilato. Pilato akuti sinumpeza cholakwa, nkupita of course ndapita kwambiri uko koma ndifuna ndifotokoze za Monday, Tuesday, Wednesday. Chifukwa zikuoneka kuti palibe chilichonse chimene chikudziwika bwinobwino. Ambuye Yesu amapita ku banja la lazaro marita mariya amapita kumeneko kukakhala nthawi zina amagona konko eya nde ndi- kumenekonso paja mariya anadzoza ambuye yesu mapazi nkunyumba kwa kubetaniya komwe kuja yudas iskariote amati "Ah, mukuona Mukuononga mafuta." bwanji tigulitseko tithandizire Ehe. kuvutika Do- do you remember kuti ana ndalama zingati zimene ananena kuti eh, mafuta tigulitse ndalama zakuti yudas nthawi kumene kunyumbako ananena kuti ndalama makumi 30 ndalama zomwezo zimene anamupatsa ayuda atanena kuti mundipatsa ndalama zingati kuti nkupatseni yesu zinali ndalama zimenezonso that amount you see this man was very greedy Mhm. yudas anali very greedy ndalama zomwezo anangotchajanso zomwezo zimene anaona kuti ah mafuta awawa ndalama 30 zinakakwana ndalama yomweyo imene anampatsa ukuku so that man was very he planned this nde eh, mande ndi, ndi, ndi tsiku limene lijanso between monday and wednesday ndi tsiku masiku amenewo amene ambuye yesu akudutsa akupita ku yerusalemu pajatu chikondwerero chilichonse cha pasaka chimachitika ku yerusalemu chimachitika ku yerusalemu nde amadutsa ambuye yesu kuchoka ku betaniya by the way kuchoka ku betaniya kupita ku yerusalemu is not very far ndi 4.2 kilometers amayenda anthu ehe mpafupi amayenda kubwerera kupita nde ndi nthawi imene imene ambuye yesu anakwapula anthu kutempire kuja Aha. ehe Mugulitsa nyumba Mugule- nyumba. ehe inali nthawi imene kuti ayuda amanena kuti muyuda aliyense kulikonse kumene ali azibwera pa chaka ku pasaka asajombe ayi ayuda ambiri they were going to attend mwambo wa pasaka ndiye umayamba msanga sikuti umangofika lero lero ayi umayamba msanga mwina masiku angapo before the actual day nde anthu amawauza kuti azikagula zinthu tsopano agule nkhosa nkhunda zokapereka nsembe nde amanena kuti nkhundazo nkhosazo zigulidwe mtempire osati kwina ayi ukachoka nazo kwina salola kupere- kuti upereke nsembe achina kayafa aja ma high priest samalola kuti ndi- chimenechi it was abuse chifukwa anthu amafuna kuti ndalama azitenga ndiwowo akuluakulu wina aliyense asagule kulikonse mugule konkuno that already tells you kuti afuna ndalama zonse zizipita uko ndi ambuye yesu zimenezo anadana nazo chabwino ehe ndiye anayamba kukwapula kuti atuluke m'nyumba muja chani it happened between monday and wednesday chabwino aha then eh, thursday pamene tsopano amauza ena mwa ophunzira ake kuti tsono pitani ku nyumba yakuti yakuti kumeneko mkakonze malo kuti nkachitireko phwando chabwino Mhm. so th- phwando linachitika lachinayi ndi anapitadi ku phwando ndi anya- ophunzira ake ku phwando kuja anakonza sakramenti la ukaristiya ndi sakramenti la ukulu la usembe powatuma anapanga sakramenti la usembe then nkomweko kumene anawatsuka mapazi kuwatuma kuti muzichitanso zomwezo muzitumikira ena then atachoka kumeneko basi nkhani yavuta tsopano yudasi uja chifukwa anachoka kupita ku garden kuja yudasi uja kalekale ndi ayuda aa munthu uja tikhoza kukupatsirani tsopano ali kumundako ali kudimba basi anthu aja anapita naye then kuja anampsopsona anampanga ujeni sign yoti ndi ameneyo basi anthu aja "Ah, ndi ameneyo ndi ameneyo basi nkumgwira ambuye yesu then milandu tsopano kupita naye uku pita naye uku pita naye uku pita naye uku mpaka finally ambuye yesu was found guilty zinthu zake ma charges ake akuti amauza anthu kuti asapereke msonkho bodza lamkunkhuniza ambuye yesu sanauzeko anthu kuti asapereke msonkho kweya ambuye yesu infa- in fact amalimbikitsa anthu kuti apereke msonkho mukumbukira pena anthu anabwera kuti amuyese kodi tizipereka msonkho kwa ndani kwa akunja kapena kwa ambuye yesu anati chani nionetseni ndionetseni ndalama akuti apa pali- pa nkhopeyo pali ya ndani ya Caesar kaisala ndiye kampatseni kaisala zake za kaisala amauza kuti kaperekeni msonkho ndalama iyi kampe- kampatseni msonkho ukumbukira nthawi ina petulo anamuuza kuti eh, kodi tizipereka mso- msonkho ifeyo kapena bwanji anamuuza kuti "Ah, pita ka- kaweze nsomba nsombayo ukakaikanula kukamwa ukapezamo ndalama ndalamayo ukakhome msonkho wako ndi wanga amatero ambuye yesu Eh, wambiri. Eh, ndiye kuti ngonena kuti munthu amaletsa u- anthu kuta bodza lenileni limene nkhani yake sinayende bwino chifukwa chake wina wake ku kenya ananena kuti nkhani iyi ikalowenso mkhoti ya ambuye yesu Eh, tikalowenso khoti tikaona kuti nkhani yanini nini iti chifukwa anamnamizira zambiri amapangisa chipwirikiti eya amagwira ntchito tsiku la sabata actual fact ndi yoti amalola pa tsiku la sabata kupulumutsa moyo wa munthu osati kuwononga moyo wa munthu Ah, zimene amachita ambuye yesu nkupulumutsa miyoyo ya anthu ngati amagwira ntchito ambuye yesu pa tsiku la sabata ndiyoti amachiritsa ndiye ndani angadane nkuchiritsa palibe chifukwa if the law is really telling kuti a- asama- asamachiritse anthu pa sabata munthu akhale choncho so, cho, ah, then that law is bad ngati lamulo limalimbikitsa kuti anthu avutike lamulo limenelo is not a good law So zina zima charges ena amene anawapanga charge Ambuye Yesu anali amenewo amene ndi abodza. So then anapeza kuti usiku tsopano wa lachinayi lomwero achina Petulo tsopano ayamba mukana Ambuye Yesu. Zitathina tsopano mikondo akuona mikondo malupanga asili kali ndiye anati ii koma pano anali mantha Mantha. ayi kunali koma kuopa atalonjeza kuti- e atalonjeza kale kuti nidzakutsatani ambuye yesu ngakhale ena akuthaweni koma ine ndekha ndiye mu- ndikhala nanu ngakhale nife chani ambuye yesu anamuuziratu paja Ah, lero lomwe tu mundikana tambala sanalire mukhala mutandikana katatu ayi ambuye ndiyetu kunali kukana ine zimenezo sizingatheke mpaka anatenga chikwanje nkusenga kutu la, la munthu wina i think he, he was really determined kungoti sanaone kuti kutsogolo kubwera zotani chifukwa una munakakhala inuyo munakachita chimodzimodzinso Kwambiri. eh, chifukwa zinali zoopsa kwambiri ine i understand peter i understand mmene zinalili Situation zinthuzo inalili. situation mmene alili olo ineyo ndithu mwina- na- mwina the least i could do was kungokathawa mmene anachita achina thomas achina mateo sakuoneka achina filipo sakuoneka anangothawa e, koma uyuyu analimba mtima nkukhala nawo Anapi- anapita. anapita nkumayenda nawo ndithu chapatali mgulu muja ali kuotha moto iye nawso nkukhala pompo ambuye yesu akumpanga mlandu kuku pamene amabwera wina kuti uyu anali naye uyu pamene amakana ayi ine kunali sindizidziwa ine kunali mantha Nchifukwa chake Ambuye Yesu atauka kwa akufa, he was concerned kwambiri, he was the first to go kukaona kumanda. Eh, no he was the third woyamba paja anali mzimayi, then nkubwera Yohane, then iyeyo nkubwera mbuyo. So anali part of the people who went first kumanda kukaona Ambuye Yesu. So izo kuti munthu zinamukhudza tsopano kuti ah Tambala uja Ambuye Yesu ananena kuti eh, adzalira waliradi ah, ndiye anali nchisoni chachikulu ndiye atamva kuti Ambuye Yesu wauka ndiye kuti zambiri tsopano zimabwera amachita recall amachita recall kuti ah, munthu uja amatiuzatu munthu uja ah, munthu uja amatiuza chifukwa chake anthu angapo amapita ophunzira ena amapita ku Emmaus Ataku- anakumana ndi mlendo nkumakambirana zidza kuti "Ah, tsono anafunsa mukambirana zotani ah simunamve inu nokha inu ndiye mlendo mu- mlonda- mlendo ono eh, muje mu yerusalemu muno ndinu mlendo simudziwa zimene zachitika mu yerusalemu mu eh, lero tsiku lachitatu eh, munthu uja amene amatiuza kuti apulumutsa israeli koma lero onani ndi ambuye Yesu anawauza koma ndinu opusa kwambiri simukhulupirira malembo zimene aneneri ananena simukhulupirira kuti mwana wa- uja munthu wa- mu- mwana wa munthu adzayenera kuzunzika ndipo tsiku lachitatu adzauka kwa akufa ndi akuyenda choncho mpamene anazindikira akunyema buledi atawauza "Ah, tiyeni tipite uku kuti kwada kale tini kwathu yeah, aku, ali kunyumba pamene ambuye Yesu atanyema buledi anakumbukira zimene amachita nawo limodzi chifukwa that was not the first time kumachita zimenezo ndi ophunzira ake amachitachita ndithu phwando lija koma this was akuti last supper Supper. eh, phwando lomaliza ndiye anawo amakumbukira kuti ah ndi ambuye ndiye kunali kuthamanga tsopano kukauza anthu mtawunimu kuti "Ii, waukatu wauka wauka wauka ndiye anthu amakumbukira kuti ah amanenadi munthu uja kuti awo so those are some of the instances that happened eh, ma instances amene anachitika ku yerusalemu pamene tikukumbukira kuti ambuye yesu anafa ambuye yesu anauka kwa akufa ndithu mwachidule peter zinthu zake ndi zimenezi alright uh, timakamba kwambiri kuti mulungu woyera mulungu woyera ndi umene tinakhazikikapo kwambiri Ehe. sitinalowe mkati kwambiri kuti eh, dzulo dzuloli tinali ndi mwambo wa krisma mafuta. Chrism, yes
Eh, uwu tinene kuti eh, zikugwirizananso bwanji mwina ndi lenti komanso kuti eh, chifukwa chani u- unabwera mkatikati mwa lenti Aha. mwambo umenewu umene wachitika lachiwiri ku archdiocese ya lilongwe madayosizi enanso kuti dayosizi apanganso ku Mzuzu apanganso lachiwiri madayosizi ena amapanga lachitatu ehe ndi mwambo umene umene uchitika lachinayi chabwino umene uchitika lachinayi chifukwa ndi lachinayiro lo, la Mulungu loyera limene Ambuye Yesu anapanga masakramenti a Ukaristiya ndi sakramenti la ukulu eh, ndiye aepiskopi ndi ansembe limodzi ndi akhristu amapemphera limodzi kukumbukira tsiku limenelo limene Ambuye Yesu anachita zimenezo so eh, am- pa mwambo umenewo aepiskopi amadalitsa mafuta kuti Ansembe adzigwiritsa ntchito pa unsembe wawo pamene akutumikira kudzoza anthu, kubatiza, ka ans- aepiskopi akudzoza wansembe, dikoni kuti akhale wansembe, akatukumeni, mafuta amenewo amene amadalitsidwa eh, lachinayi loyera limene kuno ku archdiocese tachita lachiwiri, kaya ku Mzuzu achitanso lachiwiri, ehe, limapanga so limayenera kukhala lachinayi kwenikweni. Chabwino. Ehe, chifukwa lachinayi ndi limene timakumbukira Ambuye Yesu kukonza sakramenti la ukalisitiya sakalamenti la ukulu komanso anatuma ophunzira ake kuti azikatumikirana pokatsuka mapazi aha pamenepo ndimafunsa pamenepo Eh. ndimabweranso kumeneko tsopano kuti lachinayili ambuye yesu anatsuka mapazi a ophunzira awo zimene amapereka uthenga wotani kwa akhristu ife apanofe e, komanso- tonsefe eh, eh, choyambirira ansembe kuti azitumikira chabwino chimodzimodzi akhristu adzitumikira. So Ambuye Yesu posuka mapazi a anthu chifukwa ndi inali ntchito ya kapolo imene ija. Eh, zimene amapanga eh, kwawoko akunena kuti chifukwa cha eh, mmene dera lilili kuli fumbi, kuli michenga yambiri komanso nkotentha nthawi imene at least nthawi ya Ambuye Yesu amavala kwambiri amavala masando ndi akamayenda akayenda mitunda kwazoti basi eh, afika pakhomo ndiyoti mapazi makhala kuti mwatuwiratu chabwino Ehe, nde amayenera kuti avule masandazi awo then asanalowe mnyumba pamakhala munthu makamaka amene anali ochita bwino makomo wawo ochita bwino amakhala ndi waganyu kapena kapolo amatchula kuti kapolo pakhomo kuti anthu akamalowa aziwatsuka mapazi chabwino nchifukwa chake ambuye yesu atalowa mnyumba ya mfarisi wina sanamtsuke mapazi anamtsuka mapazi ndi mzimayi oyendayenda atabwera nayenso analowa nkumamutsuka nkuma kutsuka mapazi a Ambuye Yesu kumapukuta ndi tsitsi lake chifukwa chakuti mwene wake nyumba uja sanachite mwambo umenewo Chabwino. Eh, so unali mwambo wa wa ntchito olembedwa kapena kapolo amene amatsuka mapazi a anthu olowa mnyumba ndi ambuye yesu anatenga ntchito kapoloyo kuwaphunzitsa kuti ananiti mwaona kuti olo mapazitu amene timatsuka kuchalichi kuchoti atsogoleri abwere kuno kutsogolo amene atsukidwe mapazi abwere kuno kutsogolo Ma- mapazi ena makhala akuda mapazi ena makhala kuti eh mapazi ili koma uyenera kuti ulitsuke ndithu Ulitsuke ndithu. ehe ambuye yesu afuna kutanthauza kuti tiye tizitumikirana ngakhale mpovuta ngakhale pena pooneka kuti koma eh izizi koma tumikira ndithu amafuna tonse atilimbikitse kuti tizitumikirana Chabwino. potsuka yoyo yomweyo nkuyamba kuti onani ineyo mmanditchula kuti ndine mphunzitsi chabwino koma ndikuchita izizi kufuna ndikuphunzitseni kuti muzichita zomwezi alright kumbukirani okondedwa omvera tili mkatikati mwa programu imeneyi ya catholic perspective pano pa radio alinafe ndipo uh, lero ndili ndi bambo louis chikanya tikukamba kwambiri za lenti komanso kuwunikira mulungu woyera umenewu uh, tayamba lija kuchokera pa uh, la mulungu la kanjedza ndiye tili kuyenda kukafika kuti mpakana tikafike la mulungu ndiye alongosolapo apa ziwiri zingapo kutifotokozera kuyambira lolemba kuti chinachitika nchani ambuye yesu anatani lachiwiri lachitatu komanso lachinayi anatani ambuye yesu tikupita mawa lachinayi loyera limene ambuye yesu akuka ya, tsuka mapazi a ambuye yesu Ah, Abantu. awo anthu yes komanso ah, ndi pamene masakramenti amenewa a- awiri anapangidwa la unsembe ndi laukalu masakramenti awiri amenewa mu mpingo wa katolika ngofunikira bwanji Eh, zimayenderana kwambiri masakramenti amenewa chifukwa popanda kwa ansembe ndiye kuti mulibe sakramenti la ukalisitiya ndiye kuti be eh, ukalisitiya kuti ukhalepo you need a priest kuti akhalepo aha so uh, ukalisitiyawo ambuye yesu anaukhazikitsa kuti chikhale chikole eh, ikhale pa chingerezi a legacy kuti ndikuchoka koma sikuti ndikungokusiyani ngati ana amasiye eh, ndikusiyirani sakramenti anatipatsa masakramenti awiriwa sakramenti la ukaristiya komanso sakramenti la ukulu kuti wansembeyo azichita za ukaristiyazo choncho ndi masakramenti ofunikira kwambiri chifukwa ndi amene akumanga mpingo kuti mpingo umodzi umabwera ndi ukaristiya umene umabweretsa tonse pamodzi ndi ukaristiya ndiye kuti wansembe ndi wofunika kuti akhalepo kuti abweretse azibweretsa umodziwo chifukwa ndi wansembe amene ambuye yesu atampatsa ntchito kuti adzibweretsa adzimubweretsa iyeyo ku anthu so timabweretsa ambuye yesu ku anthu popanga sacrament popanga sem- nsembe ya ukaristiya so ndi sacrament ofunika kwambiri chifukwa chake amanena kuti is the mother of all sacraments ndithu chabwino tikusuntha tikupita lachisanu good friday aha Eh, ya, la- ti- ti- pamene tikupita ku lachisanu loyera mongoyambiriratu kuti eh, zimene zinachitika lachinayi loyera led to what happened pa friday Yes. ndiye timanenapo za petro woyera komanso yudasi Yudasi, yes. kuti zimene anachita anthu awiriwa zochititsa manyazi kwambiri zimene mwina tikhoza kumachita- kumachita blame leroli kuti koma anthu amenewa koma yudasi koma chiyudasi koma apita mpaka kumkana timachitanso zomwezo ifeyo ndipo pano wiki ino anthu akuti tili mu wiki ya yudasi eya wiki ya yudasi ni petulo ya petro timuchotse bwana chifukwa kuti ndina petulo ayi ayi akhalapo ndithu Yeah, okay, chomwe- anachita zochititsa manyazi kwambiri chiyambire yudasi yudasi iskarioti i- osakha- osachitako sense pamene anali kudya limodzi ndi ambuye yesu ambuye yesu atanena kuti wina mwa inu andipereka kwa adani anga nkumanena kuti, "N- ndine ambuye e kodi ndine uyu petro anafunsa yohane poti yohane eh, amane- ena amanena kuti yohane anali m- mmodzi mwa ophunzira a ambuye yesu odzikonda ophunzira ambuye yesu onse ajatu aliyense ali ndi khalidwe kake ma characters Ehe, ali ndi- ehe ndiye amagawa anthu kuti uyu anali nkhalidwe latu- lakuti laku- lakuti Yo- yohane anali nkhalidwe lodzikonda Mhm. amafuna zonse zikhale zake zake muona ndiwomalizatu ku- ku- kuje kufatu pa ophunzira ambuye yesu onse atafaifa anakhala yekha amafuna zonse moyo ukhale wake Ayala uvuta. mukumbukira anakumana ndi ambuye yesu ndi mz- ndi m'bale wake yakobo "Ah, ambuye bwanji mu ufumu wanu wina akhale kudzanja lamanja wina kudzanja lamanzere kudzikonda ndi m'bale wake ayiwala anzawo anali nkhalidwe lodzikonda iyeyo nthawi zonse amakhala pafupi na ambuye yesu samafuna kutalikirana na ambuye yesu ndiyetu amalembatu zakuti awo ophunzira amene amamkonda kwambiri amalemba ndi iyeyotu akuyekha akulemba- akulemba yekhatu Eh, ophunzira amene ambuye yesu amamkonda kwambiri ophunzira amene ambuye yesu ankamkonda kwambiri ophunzira paliponse amangotero kudzikonda Yaho- yakobo eh, eh, yohane Yohane. yohane anali chapatali S- nayenso tu anali ndi, am- ndi amene akunena kuti ah, ophunzira wina anali chapatali ndi iyeyo ndi yohane ehe ambuye aku- akumvu- akuvutika uko kwa ambuye iye ali chapatali ndi anakapezeka pafupi ambuye yesu atafa tsopano ali m'manja awatsitsa pamtanda ali m'manja mwa amayi wake amayi mariya muja amati nayu mwana wanu iwe nawa amayi ako yako You see, iyeyo ka- amafuna zomwe zimenezo kaya kuti ambuye anena kuti nawa amayi ako kaya chani anaonekera pamene pa zoti ambuye yesu afa anthu abalalika iye nkumabwera pafupi ambuye yesu kamoyo ka- kotsala katangotsala pang'ono atapeza kamphamvu talankhuleko mpamene anati nawa amayi ako nayu mwana wanu so ndi petro anafu- anafunsa yohane kuti iwe wayandikira kufupi pafupi na ambuye ufunse kodi ndani ampere akuperekeni ndi ambuye yesu atafunsidwa kuti ambuye kodi ndani ambuye anayankha kuti amene ndimususire pompano pompano nthongo ameneyo ndi amene yudasi osachita sensi ndithu nkulandiradi nthongo chimunthu chija chinakonzekera chinakonzekera kuti chimpachika ambuye yesu basi eh basi nkulandiradi nthongo atatangolandira nthongo asanatuluke amakuti anasowa anasowa kukumana ndi ayuda kuti akamu- akauze kuti ah munthu uja tiyeni Ah, kuno kodi because it was, uh, it was planned kapena eh chifukwa ukhoza kunena kuti ah i- i- nkunena kuti amene ndimpase ndimpase nthongo nameneyo ndine nkundipatsadi ntchito zoti ndipereke ndine ah, nanga si osintha maganizo Ndiye nkukachitadi. nkukachitadi ah, kuti zinakhala bwanji kapoti mwina zinali zokonza kale kapena koma anamutemberera atu ambuye Ehe. anamutemberera kuti tsoka munthu amene ana- zikanakhala bwino Amene anakakhala- osabadwa Yesu, osabadwa. osabadwa. Mhm. Eh, koma ndimene zinalili koma mwina anakalapa kapena fo anakalapa anakapepesa anakamkhulukira ambuye ambuye Anatenga- khalidwe anatenga- Anatenga chingwe. khalidwe la eh, anatenga chingwe kukazinjata basi kutha kwake nkomweko so eh, za yudasi zimene zochititsa manyazi kwambiri moyo wa yudasi tisakhale ayi moyo oyipa kwambiri timauchita umenewo wa betrayal Chabwino. timakonda kuperekana kwambiri kunenerana zoyipa kuti anthu achite akhale ni dambisi ni mzathu kuti anthu ade naye kukhosi kuti anthu amchotse ntchito anthu asamlembe ganyu munthu anthu amchite chipongwe uyudasi ndi umenewo tisachite zimenezi ndi khalidwe loyipa tisachite ngati yudasi Chabwino. tikhale anthu achifundo ndi anthu ena anthu amene kawirikawiri anthu amene amatipereka ndi anzathu yudasi anali mnzake wa ambuye yesu anamkhulupirira ambuye yesu kumpatsa udindo osamalira chuma chagulu koma onani zimene akuchita ndi amene akupereka ambuye yesu so kuperekana kawirikawiri kumachitika pakati pa mwamuna ndi mkazi mwamuna am- am- ambambo ana Ana kupereka makolo, makolo kupereka ana, achibale kuperekana, abwenzi kuperekana, zimachitika pa anthu odziwana. Osati anthu amene sitidziwana. Mbava kuti zikabe pa khomo pa munthu zinali ndi information. Pa khomopo sanga mbava sibwera kudzaba pa nyumba pamene sapadziwa. Yes. amabwera kudzaba pa khomo pamene amapadziwa amadziwira kuti Amauza anthu amene amapezeka pakhomo paja kuti anene kapena awafunse amafunsa kuti pakuti ine ndikafika kwakuti ba muyenda mwakuti mwakuti kodi aujeni kuti ndiwapeze ndimapeza bwa amapita kwakuti kwakuti ndi anthu amene timadziwana so ni yudasi amene amadziwana ndi ambuye yesu amene anapereka so si munthu wina wina wakwina ngati flavius panali Fla- eh soja wina wa chiroma dzina lake flavius eh, flavius sitinganoti ndi amene anapereka mbuye ambuye yesu iye samadziwa za mbuye yesu so ndi anthu amene amadziwa ambuye yesu petulo yudasi amene anachita chipongwe ambuye yesu right mwakamba kwambiri za khalidwe loyipa la yudasi mm. petulo tamfotokozeni komanso tilowenso mkati mwina uh, kufananiza anthu awiriwa petulo anthu ena akatswiri amanena kuti petulo anali n'khalidwe losakhazikika jowajowa pa wosadalirika Ehe. anena izi lero mawa asintha anena izi lero ma- basi mukumbukira inu ah, ndi petulo yemweyutu paja amene ambuye yesu anamkoka pambali E, iyeyo kukoka ambuye yesu pambali pamene ambuye yesu amauza kuti e, mwana wa munthu akukaperekedwa Anthu, akuluakulu ansembe ndi Ayuda akamupititsa ku, ku, ku bwalo la milandu kumeneko akamze- akampeza kuti ndi wolakwa akamupha koma tsiku lachita ndi petulo anakoka ambuye yesu pambali ambuye zisatero ayi Eh, zisatero ayi ndi ambuye yesu anamuti choka iwe satana maganizo akowo si maganizo a mulungu munthu amene ndi wosakhazikika paphiri ali paphiri ambuye yesu atawatengera paphiri atatu petulo yakobo ndi yohane mwaona yakobo yohane pachibale anawatenga limodzi ndi pita tiyeni paphiri paja ambuye yesu anasandulika petulo kuti "Ih, tiyeni tizikhala pompano tizingokhala pompano asanazindikire bwinobwino asanapange interpret zinthu kalekale amakonda khalidwe limene losakhazikika losafuna kaye kuti apange eh, Digest sink zinthu. zinthu eh, achite digesting kufotokozera bwinobwino ndimene nthawi imene petulo analibe Mwaona mmene kale kale kulonjeza ah ine angakhale anthu athawe koma ine sinthawa. Nikhala nanu asanazindikire kuti nchani chimene chikuchitika akungolonjeza zinthu ndiye muja tsopano zitachitika wayambo thawa tsopano wayambo kana ambuye khalidwe losakhazikika petulo anali n'khalidwe losakhazikika eh, munthu wosadalirika ambuye yesu amamkonda however am, a petulo uja amamkonda chifukwa amaoneka kuti anali munthu wa wa, wa chikhulupiriro ndithu munthu amene angathe kumsiira zinthu chifukwa anali munthu wa- okonda amakonda ambuye yesu petulo amakonda ambuye ngakhale ali mkhalidwe limenelo losakhazikika koma amakonda ambuye Nchifukwa chake anamufunsa katatu Ambuye Yesu atauka kwa akufa, kodi umandikondadi? Inde Ambuye, ndimakukondani. Weta nkhosa zanga. Kodi umandiko katatu? Paja anamkana katatu. Nde Ambuye Yesu amafuna kuti atsimikizire, achite kanso kukana kulikonse akuchite kanso anamkana katatu avomere katatunso kuti akulonjeza kuti adzasamalira nkhosa chifukwa ambuye yesutu pa dziko lapansi sikuti amayenera kukhalitsa inakwana nthawi kuti abwerere kwa atate ake koma amayenera kuti apeze anthu amene apitize ntchitoyo ndiye amafuna gulu la anthu limene likhale lodalirika ndiye ngakhale petulo amaoneka kuti anali wosadalirika anamkhulupirirabe nkumpatsa makiyi ti tenganibe makiyi bwamkulu ngakhaletu kumapeto pali legend ya peter imene amainena akuti kumapeto ndithu amoyo wake petro amathawabe akuti amachoka mu mzinda wa roma chifukwa anakafera ku roma limodzi ndi paulo nkumbukira deti lake imene timachita chaka pa 29 juni, akuti amathawa kuchoka mu mzinda wa roma itavuta persecution kumeneko akhristu akunzunzika ndiye amathawa akutuluka anakumana ndi ambuye yesu gululu petulo kundithawa ati anachita manyazi nkubwerera kuti a basi andigwire andigwire ati anamugwiradi nkummenya nkuti amkhomereso pa mtanda ndeno khalidwe la Ayu- ibala la aroma ali ndi system yonena kuti ngati chigawenga achipeza kuti ncholakwa munthu a- afuna kuti anena kuti aphedwe koma ndi mroma amamdula mutu akakhala kuti si mroma amampachika pa mtanda eh, ndi punishment yake kapena stake amazitula ama, ama stake kumakhala kuti ndi mwina chimtengo chos- chosema cho- chokhala ngati chi- chi- chimkondo koma chili chimtengo achisema nde amatha kum- kumzika pamenepo kapena kumkhomera pamtanda akakhala kuti ndi myuda kapena wachira wa um, eh, noni noni ro, roman amayenera kuti aphedwe pokhomera pamtanda kapena pa stake akakhala kuti ndi mroma amamdula mutu ndi chikwanje nde petulo anali sanali mroma imfa yake pamtanda ndiye anamukhomera pamtanda ndiye akuti iyeyo ananena kuti musandikhomere mmene munachitira aphunzitsi anga munikhomere upside down mutu ukhale pasi ndiye anamukhomera pamtanda koma mutu pasi manja kum- ku- kumtunda Chabwino. eh. pamene paulo chifukwa kuti iyeyo anali ndi dual citizenship anali mroma komanso anali myuda nde being mloma anazindikira kuti ndi mloma ndi ananena kuti uyu timu- timukhapa mutu petro anam- pe- paulo anamukhapa mutu anangodula mutu ka amadula kamodzi nkamodzi ka kuti cholinga amene akuti a roman citizen should not die a painful death ndi cholinga choona kudula mutu ku is not a painful death umakhala kuti sukumva ka basi siwa basi ungodula mutu basi kaka basi palibe so connection iliyonse chifukwa brain im- ima- imathandizira kuti uzimva pain munthu Chabwino. yeah nde brain wa, basi wapanga ujeni pali ngati pa- disconnection sopano Okay. mutu ndi thupi disconnection Okay. e basi munthu amangothera pompo Chabwino. e, chabwino khazi kuti chingasi Ukupfuka ehe kupfuka. koma ngwakuti basi munthu palibe pamene pamtanda akakukhomera umakhala uli moyo ndiye ma pain aja chi- chithupi chija chizikoka uje- ah, ambuye yesu tangoganizirani ambuye yesu ambuye yesu because he was not a roman he was a jew chifukwa anakhomera pa mtanda pain imene inali pamene paja mmene amakumana nawo ambuye yesu eh, yochitsa ujeni ma- ujeni kwa mantha kwabasi so ndimene zinakhalira za petro komanso eh, tinoti yudasi pali masina- ah, masinarios ang- ah, angapo abambo yoyamba eh, khalidwe la yudasi eh, komanso petro ngati akhristu apano tikuphunzirapo nji komanso uh, li- funso lina petro anazasenga mutu uh, khutu la munthu uja anabwezeretsa Malikosi. Yesu. Aha.
now Kulimba mtima kwa anthuwa atazindikira kuti wasengedwa khutu nthawi yomweyo ndikubwezeretsa nkubwereranso bwino bwino. Kulimba mtima kwa anthu awawa kwa akhristu apano zikutanthauzanji pamene tili mmulungu woyera umenewuu? Kulimba mtima.
Aha. Akhristu azilimba mtima. No, Mfundo- ndinena kuti kulimba mtima kuti nkupitirizabe akuziona kuti munthu uyu akuchita ndithu zozizwa pakati pathu wasengedwa khutu munthu ndikubwezeretsa komabe ndikulimba mtima kumamuzunza Kumamuzunza ambuye Yesu. Aha. kwa akhristu apa osati zimenezo zinapangisa kuti apse mtima kwambiri bwanji kuti ala Wachizanso munthu. ungachitanso izi A- another thing uh, kodi chinayambira mchani Kudulu- kukhapidwa kuchosedwa khutu ndi ku- kumkana chinayambira mchani petro kuchosa khutu la uyu komanso kumkana ana- yanambira ziti chifukwa Ana- ndikuona ngati anayambira kusenga khutu anayambira kusenga khutu that was the indication kuti munthu uyu anali ndi- ndi Ndi mwana wa limodzi ndi Mulungu. uyu Ehe. aa petro isonyeza kuti petro ali limodzi ndi uyu ngati akusenga khutu ndiyoti ali limodzi anthu awa ali limodzi anthu awa koma nawo pokana paja i- iyeyo amakana bwanji kuti sinumudziwa munthu kuti ndiye wasenga khutu uyu chifukwa chanji Chifukwa chanji. ngati sikudziwa chilichonse Any- anyway that is eh, koma uh, issue imene ukunena uh, for sure atasenga khutu anthu awa ata- atasengedwa khutu uyu zinapsetsa mtimanso komanso chodabwitsanso china ngati ambuye yesu anakwanitsa kubwezeretsa khutu bwinobwino Ndi zimene zikuti Mati- sakanadabwa, eh, wa, wa. osa- osanena kuti aa chochitika nchani munthu uyu akanawopanso kuti no akhoza kutichita chipongwenso china uyu akhoza kutichita chile chilichonse chimene angafune chifukwa if he's able kubwerezeretsa akhoza kutipha mosavuta munthu uyu koma sanapita- ana- sanasiye anangopitiriza perhaps mwina tisiye pa issue yonena kuti zimayenera kuchitika mmene malembo ananenera Chabwino. ehe titero chifukwa zonse zimene zikuchitika you can't explain really kuti munthu wamusenga khutu munthu yemweyo akukana posachedwapa anthu nkumanena kuti ah, eh, nikupa- nikupereka doubt kuti chifukwa samayenera kumukhulupirira petulo kuti ah, iwe si unatha posachedwapa kusenga khutu it means kuti you are together with this one ndiye ukukana bwanji pano tiye nayeni koma anthu kukhala ngati anakhulupirira so th- all those things you can't really explain mwina tisiyebe ponena pamenepa kuti zimayenera kuchitika monga malembo ananenera sinanenepo za khalidwe la yudasi Ah, nanena za khalidwe la yohane Ah, mwanena za khalidwe la petulo Yudasi yudasi mwa- na- eh. nanena kuti ali nkhalidwe anali nkhalidwe lanjibe yudasi Ah, mwanena za petulo Aha, ndi ndi ndi ndi eh, yohane Ndi Yohane. Eh, koma yudasi yudasi anali okonda khobidi nde munthu okonda khobidi kawirikawiri ah, ndi munthu osa- osakhulupirika ehe titero kapena tinene kuti wosadalirika kapena munthu amene you can't really trust chifukwa iyeyo maganizo ake onse amakhala pa ndalama pa ndalama chilichonse amachiona in monetary terms olo anthu amawaona in mon- monetary terms olo ku- si anagulitsa ngakhale ambuye yesu Eh, so ni munthu amene wosadalirika sunga- sungamdalire munthu okonda ndalama kuposa anthu niwoopsa akhoza kuchita chilichonse so ndi khalidwe la yudasi kukonda khobidi osayika ma- osayika kwambiri eh, osachita attend kwambiri ku munthu ngakhale ambuye yesu omwe osapanga consider koma iyo ndalama patsogolo munaona zija zimene amanena kuti ah, kodi mafuta amene yonesa tinakagulitsa nkupeza ndalama muona zomwezonso akukachita zomwezo pa ambuye yesu pa munthu Munipasa ndalama zingati? Ngakupasirani Ambuye Yesu. You see, munthu wosadalirika. Alipo anthu ena pakati pathu amene timakonda kobidi kwambiri modabwitsa kunena kuti kodi awawa eh, zoona ndalamazi kukanika kuthandiza vanthu chifukwa cha ndalama kukanika kuthandiza vanthu osachita chifundo ndi munthu aliyense koma ndalama ndalama ngati yasowa koma achita chilichonse chotheka kuti ayipeze ndalama munthu ngati ali ma- pa mavuto ang- angoti zikomo tizikupemphererani akakhala mkhristu zikomo tizikupemphererani apepani pepani tizikupemphererani no but you can do something so khalidwe la yudasi ena tili nalo ndithu Chabwino. kukonda ndalama mmalo mothandiza wanthu ehe right pa awiriwa ophunzira awiri petro ndi yudasi wina atazindikira kuti walakwa anakalapa mm. wina anakatenga chingwe kudzimanga izinso ziliponso pa akhristu athu izonadi eh, Ehe. e, sono e, khalidwe limeneli la yudasi kukadzimanga kufika pokadzimanga it shows kuti you don't have hope sikuvomereza e, ulibenso chikhulupiriro mwa mulungu ulibe chikhulupiriro kuti mulungu angathe kukukhululukira utalapa ehe tili munyengo tili mu- eh, muchaka cha jubile jubile ya chiyembekezo tizikhala mchiyembekezo a khristu Ngakhale timakumana ndi mavuto osiyanasiyana, aliyense ali ndi mavuto ake. Palibe munthu pa dziko lapansi amene alibe vuto. Aliyense ali vuto lake. Olo anthu amene timaganiza kuti eh awa nde ali nchilichonse. Kafunseni mwina ndi amene ali mavuto ambirinso. Nde tonse tili mavuto. Koma tikhale nchiyembekezo. Tikhale ndi chikhulupiriro mwa Mulungu kuti angathe kutithandiza. Alipo Akhristu ena amapita kukalapa kwa nsembe. alapa tchimo lomwelo, kapena tchimo limene analilapa kale kalekale sanalichitenso atalapa, amalapabe tchimo limenelo, amakalilapabe, amaona ngati Mulungu sanakhululukire. Ndi kuchimwanso tu kumeneko, chifukwa you don't trust God kuti mulungu angathe kukhululukira ungolapabe tchimo lomwelomwelo mene unayambira you think kuti mulungu sanakukhululukira chifukwa mwina tchimo linali lalikulu ndiye ungu- ah, koma mulungu anandikhululukira tchimo limeneja ndiye nkulapanso nkukalapanso it shows kuti ulibe trust mwa mulungu mwasiyana pati ni yudasi tiye tikhulupire mulungu kuti mulungu atikhulu- akatikhululukira mulungu watikhululukira mulungu amakhululuka mulungu sali ngati munthu ayi mulungu amakhululuka ndiye khalidwe lake la mulungu khululuka ndiye tizipita nchiyembekezo kwa mulungu tisakhale ndi khalidwe la yudasi kutaya mtima mpaka nakukazikhweza anthu amene timazikhweza kapena inu amene mpa- mpaka na lero madzulo anu mulingalira zokadzipha kumeneko nkuzitaya ganizirani kumene anapita yudasi Ana- mukudziwa kuti anapita kuti yudasi ambuye yesu anamtemberera kale amene uja so tiye tipewe khalidwe lotaya mtima nkuzi- nkumadzichita chipongwe ena kapena kudzichita chipongwe kumene tisachite ngati yudasi yani chabwino Mm.
okay tikuchokano tsopano takamba kwambiri timakamba za yudasi kuti adampereka kumugwira kumpyopyona ndi kumpereka takambapo za petro kumkana yesu tikubwera ku loweruka loyera kuti timalizitse zonse Eh, mmene zimakhalira tsopano miyambo yathu lachinayi loyera ah, kumakhala misa za ah, kukumbukira phwando lotsiriza la ambuye yesu pa dziko lapansi ndiye kuti kumakhala miyambo ya ah, kutsuka mapazi mmenemo kumakhala uh, mwambo wa kupembedza ambuye yesu kuchezera ena amachezera m'matchalichi kubwalo lo- lo- la- kuguwa lousira ndi eh, lachinayi loyera limeneli then lachisanu loyera eh, kumakhala kuti pano kumakhala kuti kulibe mwambo wa nsembe ili- ya misa iliyonse Yes. lachisanu loyera akhristu m'mawa ena amapita ku njira za mtanda kukayenda kuzungulira kukumbukira e, masiteshoni amene ambuye yesu amayenda akupita ku golgota kalekale amanena kuti njira ya mtanda izichitikira ku yerusalemu kokha basi kumene ambuye yesu anayenda ndi anthu amapita kumeneko then pang'ono-pang'ono anayamba kusintha kuti ayi tingathe kuchitirakonso kwina kwina mpaka na mande- panopa anaita jeni kuti m'madera monse akhristu kumene ali tingathe kumakumbukira njira ya mtanda imene ya ambuye yesu pochita njira ya mtanda kwathu komweko lachisanu ma lachisanu lomwero masana 3 koloko ndiye mwambo waukulu tsopano umene ndi wofunikira kwambiri kuti aliyense akhalepo tichite limodzi mwambo wa kukumbukira imfa ya ambuye yesu kukumbukira mazunzo a ambuye yesu masau- kusauka kwa ambuye yesu nde lachisanu kutchalichi 3 koloko limakhala mwambo wa mapemphero osati kuti nsembe ya misa ayi chifukwa lachisanu loyera sikukhala nsembe ya misa pa dziko lonse lapansi m'matchalichi athu sikukhala mwambo wa nsembe ya misa chifukwa ambuye yesu tsiku limene ambuye yesu anafa sana anapereka nsembe okha so nsembe ya misa imene imaperekedwa ndi mwini wake waipereka tsopano yapamtanda Ndiye tonse ma, maganizo athu onse focus yathu imakhala pa mtanda wa Yesu Khristu. Ndiye mtchalichi mwambo wamasana kumakhala zigawo folo. Kumakhala chigawo choyamba cha mawu. Timawerenga mawu pajaja mawu a uh, mawu oyamba achiwiri nde ndi uthenga mawu atali aja. Ndeno kumakhala chigawo chachiwiri cha mapemphero akulu a Akhristu. Kumakhala mapemphero a Akhristu 10 Ehe. then chigawo chachitatu kulemekeza mtanda wa ambuye yesu kulemekezatu mtanda osati kupembedza Osati mtanda kupembedza mtanda. kulemekeza mtanda wa yesu khristu tsopano pamene pamati pa mtanda apa lero pamene pachitika zazikulu mwina abambo musanapitirize pamene pamavuta kwambiri kupembedza ndi kulemekeza Ku- tatambani ehe, kupembedza ndi eh, ndi, kupe, kuma, ndi ulemu kwa mulungu yekha ehe kupembedza timapereka ulemu you praise you adore you ve- god mulungu yekha ndamene timampembedza ambuye yesu timampembedza chifukwa ndi mulungu mzimu woyera timampembedza chifukwa ndi mulungu mulungu atate mwana ndi mzimu woyera so mulungu yekha ndamene timampembedza Ku- kule- kulemekeza ndi kupereka ulemu kwa chinthu kapena zinthu ehe ndi kulemekeza timalemekeza mtanda chifukwa zimatikumba mtandapo amatikumbutsa kuti ambuye yesu anatifera kuti atipulumutse timalemekeza mtandawo koma timapembedza ambuye yesu so nzosiyana kupembedza ndi kulemekeza timapembedza mulungu timalemekeza munthu kapena zinthu zinthuzo zimene ziku, i- zikupanga symbolize china chake zikupanga symbolize munthu kumene chinthu chikhoza kukhala chithunzi chithunzi cha munthu Tima- timachilemekeza ngati chithunzi cha ambuye yesu timachilemekeza koma ukaristiya chifukwa we believe mu ukaristiya muli ambuye yesu mwini ndiye timaupembedza Chabwino. ehe ndakumvani kwambiri bambo kumbukirani okondedwa omvera kuti tili mkatikati mwa programu imeneyi ya catholic perspective ndiyenso tikutsendera ndithu kumapita chakumapetopeto malingana ndi nthawi uh, mukambeponso mwina munangoyamba uh, loweruka loyera kuti tafika ku loweruka loyera kukafika mpakana uh, ku Mm, wauka- Easter wauka. Sunday, eh. Eh, eh, ndi, uh, m- mwatchula ka easter triduum aha chabwino easter triduum ndi masiku atatu Aha. Tri- pa chi- chilatini Aha. triduum 3 3 days Ah, okay. aha masiku atatu amene ndi zim- kumene kunachitika zinthu zazikulu lachinayi loyera Lachisanu Loyera ndi Loweruka Loyera pamene ah, tikwe- timapanga mme- mwambo wa nsembe ya misa yowauka Aha. Lo- lo- lachisa- lachinayi loyera pamene ambuye yesu anapanga phwando so very important kwambiri pamene ambuye yesu anatuma ophunzira ake kuti muzikatumikirana powasambitsa mapazi Chabwino. nde it- triduum imayambira pa lachinayi lachisanu pamene ambuye yesu anatifera pa mtanda kumene loweruka 6 o'clock ma- nsembe za misa ziyambe amanena kuti nsembe za misa ziya- zi- zisayambe isanakwane 6 o'clock Chabwino. ziyambe s- ikakwana 6 o'clock kapena kutsogoloko tisayambe msanga chifukwa tifuna tikwaniritse masiku atatu amene ambuye yesu anakhala m'manda kuti anauka anauka patapita masiku atatu tsiku loyamba lachisanu anakhala tu at- anafa lachisanu chama 3 4 kaya lachisanu

loweruka sunday masiku atatu so ambuye yesu eh, anauka m'manda tsiku la- mamawa la mulungu so tim- koma sa- nsembe za misa zimayamba 6 o'clock saturday poti 6 o'clock pa chiyuda yayamba sunday chabwino chifukwa chake madera ena kupanga misa 6 koloko loweruka kapena 7 koloko loweruka madzulo ndiye timapangiratu ya sande olosapita ku chalichi sande wapemphera kale chifukwa 6 koloko saturday mwayamba za sunday Chabwino. eh, chifukwa chake olo kuno ku radio eh, ngati mmatsatira program ya soul searching program ya soul searching searching, yes. ehe ti- ama- amapanga Mawu- mawu a Sunday. a sunday Aha. eh, timakhala kuti tayamba Sundayro 6 o'clock so program ima- imakhala 7 o'clock ndiye tili kale msande pamenepo Chabwino. talowa sande chifukwa chake saturday sitiika nsembe za misa kuno ku ku radio sitibwereza nsembe za misa za mamawa zamamawa chifukwa ndiye kuti talowa sande ndakumva tikayika nsembe ya misa ndiye kuti ndi anthu amene anapanga hayala anatipempha kuti mutipangire mutiulutsirenso madzulo nsembe ya misa iyi kaya divine mercy anali kuchani apa tajambula nsembe ya misa ndiye imakhalako 7 koloko saturday koma normally sitiika mi- nsembe za misa chifukwa yoti tayamba sande Sunday. eya Alright, malingana ndi nthawi amandilozera kuti mwakhala ndi nthawi yochuluka motero Ah, kuomba mkota pa zonsezi kuyambira tsiku la phulusa kuyenda pa mtanda kudzafika uku kudzafika kuti tikutsazikana kwambiri eh, mumatsindikizira kunena kuti tiyeni tipemphere zolimba tipemphere zolimba chifukwa ninji apa ya uh, ambuye ngakhale ambuye yesu amalimbikitsa kuti tizipemphera muzipemphera nthawi zonse uh, ophunzira ake kumene anawauza musagone tiyeni muzipemphera so tiyeni tizipemphera kwambiri kumene ndithokoze kwambiri kuti akhristu I'm very impressed kuti akhristu akatolika ambiri amalemekeza kwambiri i think amakonda kwambiri nyengo ya lenti Yes. pa nyengo zonse anthu ambiri amakonda nyengo ya lenti i think we know kuti we are sinners timavutika ndife amene tinav- tinafetsa ambuye yesu amene tinavutitsa ambuye yesu ndi zolakwa zathu ndiye anthu timazindikira nyengo ya lenti anthu amatuluka tsiku la phulusa anthu amatuluka kwa basi ndi nkhope zina zimene sunazionepo mtchalichi tsiku la phulusa zimabwera so apapa that's very good you know kuti ngakhale umachita ulesi zina ndi zina koma umadziwa kuti ndiwe ochimwa uyenera kuti ulimbikire uzilapa anthu amalapa amachita ntchito zachifundo ambiri e, moti kotero kuti uh, a- ambiri amanena kuti koma lenti inakakhala kuti i- zingokhala chaka chonse lenti bwezi zikukhala bwino ifo bwezi bwezi anthu kulibe anthu ochimwa bwezi tikuyesetsa komanso ntchito zachifundo bwezi ambiri amalandira ntchito zachifundo ambiri tikulandira zinthu chifukwa ndi lenti kungotha lenti zasiya tino tizipitiriza khalidwe limeneli la limene timakhala nalo mu lenti chifukwa this eh, behavior ya lenti iyenera kukhala moyo wathu tizilapa tizigwira ntchito zachifundo tizisala iyenera kukhala moyo wathu osati nyengo ya lenti yokha so i should encourage anthu kuti tiyeni tilimbikire tipitirize khalidwe limeneli limene timalionetsa mu lenti kukomerana mtima tizichita zimenezo osati ikatha lenti basi nde kuti zonse zathanso aa so eh, ndiwafunire zabwino zonse akhristu kulikonse nyengo yabwino ya lenti kuma- pamene tikumaliza eh, good friday yabwino kupemphera bwino mwina already on good friday eh, njira za mtanda kumakhala kuyenda mdipiti wa anthu yes eh, ndiye kumakhala mipingo inanso amayendanso achikhristu ena mipingo ina nde ena alipo cholinga chake amangokhala kuti akasokoneze chita disturb yes Ehe, ndi za mulungu izi si mademonstration aja timadziwa ndi za mulungu izi mufuna musokoneze ndani U- upeza tsoka wekha ukafuna usokoneze anzako uona sizikuyendera tiyeni tipemphere mwamtendere anzathu tiyeni tiwalole apemphere mwamtendere osasokonezana si mademonstration ukapeza ena akhoza kupeza kuti- akhoza kuganiza kuti mwina ndi mademo ayamba kutenga vikwanje ayamba kukhapira wanthu opemphera ayi ni njira ya mtanda ya anthu akukapemphera osatenga vikwanje ndiwafunire zabwino zonse Mwamaliza anthu. motero. Mwamaliza motero Aha. ndathokoza kwambiri kuti munabwera m'pulogalamu ya lero ya catholic perspective ine langa dzina ndi peter dumayo uh, koma sinali ndekha nali ndi bambo louis chikanya mpaka tidzakumanenso tsiku lina mwakoma nonse pitirizani kumvera mapulogalamu osiyanasiyana pano pa radio alinafe